herbert hoover anali president ku america asanakhale mtsogoleri amagwira ntchito ku mabungwe amagawa chakudya chaulere kwa anthu osowa m'maiko a belgium ndi russia patsogolo pake anasankhidwa kukhala minister of commerce ndi amene anayambitsa maulendo a ndege komanso mawayilesi ku america pa chifukwachi atalengeza u presidential candidate anthu ambiri anali okondwa pa kampeni analonjeza nyama ya nkhuku pa banja tsiku lilonse atayamba kulamulira chuma chinavuta kunabwera great depression makampani anatsekedwa unemployment komanso njala zotsatira zake anayamba kupanga blame anthu obwera 1 million anapangidwa dipoti kuwaganizira kuti they were the cause of the problem komabe sizinasinthe kanthu mitengo ya mafuta ndi yofuna kutsitsa

atamba kulamulira sizinatheke komabe mkulu ameneyu anakwaniritsa malonjezo ena mwachitsanzo ufulu wa bizinesi sukulu yaulere freedom of speech mabungwe ngati acb ombudsman human rights commission zinabwera ndi muluzi koma mistake yolonjeza nsapato anthu amaikumbukirabe mpaka lero 2020 utm yakhale kukumbutsa amuluzi koma akufuna kuti ifeyo tisakumbutse nde uchitsiruwo malonjezeranji ngati simafuna kuti mukumbutsidwe zolankhula zanu zinapeperetsa amalawi ndi kupangitsa kuti asankhe molakwika nde tikamanena mukutukwana kodi saulos chilima sanabe komanso zoti analandira 250,000 dollars kuchokera kwa sattar ndi zoona mapepala alipo musatiopseze sitikuopa tizinena zoona m'malawi muno anthu akuba amabodza tatopa nawo akuluakulu ku kenya william ruto analonjeza mafuta otchipa ndikunena pano anthu akulira saulos chilima ndi anzake amatamika polankhula zaka 4 atalephera kukwaniritsa sanabwere kudzapepesa anangokhala chete up to now anthu ambiri anadzimangirira ena anamwalira zipatalamu kusowa mankhwala chifukwa cha mabodza a saulos chilima ndiye timanena kuti 30 years ago muluzi analonjeza nsapato tikumukumbutsabe mpaka lero zisakomere mbuzi kugunda galu kulandira mapikapu kuchokera kwa anthu ena amene tizikafufuza zimenezozo Zimenezo nde zofuna kufufuza. Ngati mulibe information yo kafunseni kumene amagwira ntchitoko akupatseni osati mundifunse ine ndipereke umboni. Ine ntchito ya ine ndiopereka umboni? Ayi. Ine umboni wo ndidzaupereka nthawi yake ikadzakwana.
Ngati ena sakufuna kukumbutsidwa zakale, asiye kunena za anthu ena. Taona Kaliati ndi anzake komanso anyamata pa social media akunyoza dpp ndi mcp. akanyoza choncho akufuna ife tizingowayang'ana tisakumbuse nyasi zimene anachita mu 2020 that is bullshit komanso tikuuzeni zoona tikamayankhula chonchi sikuti tikuopa utm vuto mukumaziyamba dala munazolowera kunyoza anzanu tikabwenzera mukulira ndikuyamba kugwa zifufu akuluakulu zipani zopikisana ku Malawi kuno ndi ziwiri tamva posachedwa pompa gotani hara vice president wa mcp wakhazikisa age limit bill akufuna kuletsa mutharika aseme pa chisankho

cholinga chawo amafuna kuluzanisa utm ndi mcp leronso afrobarometer yapeza kuti a mutharika ndi amene akukondedwa ku Malawi kuno Rwanda oye! Tosha oye! iwowa afufuza kale ndipo akumva kutentha ndi profesa peter mutharika that is why akufuna kukhazikisa bill imeneyi inu anyamata a utm musakwe mtima ndakhala ndikukuwuzani pano kabambe akutayitsani nthawi chilima was a brand chilima sanali munthu wamasewera of course ndikudziwa kuti anaba ndalama kwa Sattar 250000 dollars imene anatenga kumeneko kumakagulira magalimoto tikudziwa kuti ndiwakuba koma chilima anali munthu otchuka chilima anali brand that one we cannot deny anapeza mavoti 1 million kodi inu kabambe angapeza mavoti o 500000 angakwane boma la mcp ngati likuopa chipani ndi dpp age limit bill ikubwera pofuna kuthana ndi dpp komanso ku dpp ko amene akumuopa ndi mutharika history is the best teacher

Tikamanena mfundo tidziwunikiranso dziko lino kuti zoyipa zimene apanga anthu ena tizizidziwa tikamakapanga chisankho tipange zisankho zabwino. Ndiye mbuyo munanena munatukwana ulendo uno mfuna mukatukwane zenizeni. Kumunena munthu kuti ngwakuba ataba sikunyoza ayi nkunena zoona? Ndikunama? Ndikunena zoona? A Bakili Muluzi sadabe? Lero sakuyankha mlandu? Chipongwe nchiti? Chipongwe nchiti pano? Palibe eti? Eh, tiziatchula chifukwa amatuma anthu azikapanga zachiwembu. akuti ndi champion of democracy ayi komanso zoti analandira 500,000 dollars kuchokera ku kampani ya fodya ayime poyera adzatsutse bwerani tipangepo press conference mukhale apa ine tikaonetsane mapepala osati uyu ndiopa uyu ndiopa musamuope ayi sitikuopani tizinena zoona malawi muno anthu akuba tatopa nawo anthu abodzanso tatani tatopa nawo ndipo mutuma anthu adzitisakasaka tiyeni dzitisakani ena mulipo mpompano akutumani imvani zenizeni mukanene